Bɛna taa gan kari ka taa tilera tobi la ee tilerafana to gan kɛnɛma o sa to e ala yɛrɛ fa kɛ gan kɛnɛ to
ne yɛrɛ mako tun bɛ e la ci dɔ la kumadɔnnaw ka kuma ten ko warasogo diya y'a kalama ye n'o sumana di dɛ a kalama k'an sa
bɛɛ b'a kalama O kamanagan bɛ ne kan dugu in kɔnɔ yan ne cɛ fatura a bɛ wagati bɔ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ waati bɔ
ne bɛ n cɛ balimaw de ka bolo kan n'olu y'a bila yɔrɔ min na ne tɛ se k'a ta ka bɔ yen a ka gɛlɛn
nka o bɛ ka n denmuso ta k'a di min ma o tɛ ne fɛla ko ye dɛ wa n t'a fɛ fɛnɛ bɛɛ bɛnnen b'a kan ko maa min tɛ maa ɲɛnɛma ye mɔgɔ b'i den ta k'a d'o ma wa sunjɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn ɛɛ matu fo an k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnamaya sirilen don kuma de la
wa fo an ka kuma kɔlɔsi an ka adamadenya kɔnɔna na an k'an jilaja ni wagati min bɛ yen an ka adamadenya ka taama taama o kuma nɔfɛ wa an k'an gɛlɛya cogo bɛɛ la adamadenya kana taa ka kuma to kuma kana taa ka adamadenya to wa i b'a ye ni ninnu taara ka ɲɔgɔn to an ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔw la fɔnkɔ misɛnyanin bɛ caya yalasa k'o ko bɛɛ dalakuru ka fara ɲɔgɔn kan fɛn min bɛ se k'o ye i b'o dɔn wa o ye hakili de ye an de b'an hakili kɛ ka nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni k'a dalakuru k'an sigi n'a ye wa to i cɛ balimaw kɔ dɛ n'u y'a bila yɔrɔ o yɔrɔ la kan'a bɔ yen na mɔgɔ kontan ka fisa i kotigi ye dɛ bɛɛ tɔgɔ jugunin b'i kɔ bɛɛ tɔgɔ jugunin b'i kɔ ka yaala nka i jilaja i ta kana jɔ i la dɔrɔn i y'a mɛn fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ban wa o cogo la fɛn bɛɛ bɛ se ka yɛlɛma fo ala ka masaya u bɛ k'a di kamalen min ma e yɛrɛ sɔn tɛ kamalen ye a bɛ se ka kɛ o a bɛna yɛlɛma
dosokɔrɔ tɛ se k'a sonsoroko kɔrɔ dabila dɛ o ka gɛlɛn nka e ka sabali dɔrɔn i bolo da i dusu la i y'a faamu
to i cɛ balimaw ka kuma kɔ i tulo bɛ n na
komi i y'a fɔ ten n y'a faamu baasi tɛ
ni ala sɔnna ni n jiginna ka bɔ yan n b'i sɔrɔ so

i jɔ n ka teliya ka nin bin tɔw bɔ
O kuma mun bɛ yen ee sabari i b'a kalama k'a fɔ ko danga de bɛ fɛ ka wuli kuwa
cogo di k'a sababu kɛ i ta min nɔrɔ dennin terejugu ni maa kunnago min na n'o ye ɲinɛ ye dɛ o de bɛ ka danga wuli ɲinɛ ba ka saya ɲinɛ ka terejuguya dɛ an'a ka halakilenya de y'a kɛ bɛɛ b'o kalama ɲinɛ de y'a ba faga
Eh, kana kuma fɔ min dalu t'i bolo jigiba tiɲɛ yɛrɛ la i ka mɔgɔ juguya a kun fɔra ne kun ma da la e ye ɲɛngo yɛrɛ de
k'a fɔ ko nin muso caman de bɛ dugu in kɔnɔ e ma se ka maa si sɔrɔ fo ɲinɛ eh, an sabari
ne y'i faamuya o kuma ɲinɛ ko b'e ye dɛ
ne walahi hali n'i ye ɲinɛ kɛ baji ye ne tɛ min a la o to yen hali n'i y'a kɛ baji ye ne ka sira t'a la ne bɛ ne e yɛrɛ de ye koyi n'o tɛ ne ka foyi t'a la a balola o a sara o ne ka foyi t'a la jigiba i ka mɔgɔ juguya an'i ka ɲɛngoya kun bɛ ka fɔ ne ye n kun ma da la bi de n dara a la e ye mɔgɔ jugu yɛrɛ de ye ahan ne ka ɲinɛ to yen e b'a to yen kɛ o tuma ne tɛ muso wɛrɛ tɛ dugu la wa an ne y'a f'i ye ko n mago bɛ muso wɛrɛ la ni ɲinɛ tɛ n tɛna muso wɛrɛ furu dugu in kɔnɔ yan ɔn ni ɲinɛ tɛ i tɛ muso wɛrɛ fɛ fo i tɛ muso foyi fɛ dugu in kɔnɔ yan ee jigiba dɛ n t'a fɛ ka nin manamanakan fila mɛn n tulo la bilen i y'a mɛn wa ee sabari n ko e b'i fa dalakan de bato wa i ta bato de ee wa i tɛ min kalama dɛ i fa ye maminɛ wɛrɛ ɲini ka d'i ma dugu in na yan
ko maminɛ wa yɔrɔ i t'o kalama jigiba e de bɛ ka ne nɛgɛn wa walima ne fa de bɛ ka ne nɛgɛn
i tɛ t'i fa ɲininka o la

ee sabali n'i taatɔ ye min ee kɔngɔ de bɛ n na nin ye n taatɔla ye tileya fana dun tileya fana dun awɔ
i gɛrɛ yan sabali naamu a ma nɔgɔn dɛ nka i banba ni cɛ ye muso ta ka ban o y'i donnen de cɛsiri so hmm. sabali k'a sɔrɔ dennin ye maa ɲɛnamaba nka k'a kɛ maa lankolon ye walima k'a ka maa ɲɛnama tɔw sinsin o bɛ sɔrɔ e de la i tulo bɛ n kan na awɔ n y'i ka kɔrɔfɔ mɛn i bɛ se ka taa

ayi ze bɔra mm. eh, ne ko denmuso e tilala i ba ka baaraw la wa awɔ ma ne tilala ee eh, ayi ayi tɛ bɔ aw da koyi e ni ze ye ko tan
awɔ ne tilala n ba ka baaraw la mm. aw tɛ maloya dɛ aw t'aw npogotiginin ɲɔgɔnw ye dugu kɔnɔ Aw t'aw npogotiginin ɲɔgɔnw ye k'u ba ka jininw doni k'u ba ka dunw nafa ka yɔrɔ furan k'u ka fiɲɛninw lako
ma ne ye n ka baara bɛɛ de kɛ ka sɔrɔ ka na ze nɔfɛ koyi a jɔlen lajɛ e ni ze ɲɔgɔn fila tɛ dugu in kɔnɔ yan fugari den ma tɛmɛ aw kan Fagomagatɔw taama ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye koyi olu de ye ko tan u bɛ jigin ka yɛlɛla i ma ye i i ma nugulen k'i ki a tɛ i senna ko nɔgɔ i kun ye ko t'a dilan fugari den tɛ baara fɛ a t'a ba dɛmɛ ne ko mɔgɔ tɛ sɔrɔla lu belebeleba in ma min b'i lasigi sɔrɔ k'a fɔ k' k' i sigi k'i ba la e ma ba ye cikɛla hɔn a ye taara ji tara fo nin kɔlɔn janba in na a ye lɔgɔ ɲinina fana kungo janba e tɛ yela mɔgɔ yɛrɛ ye nisɔndiyala i mana den musoman sɔrɔ k'o y'i bolo bɔla ci caman na nka aw ta den musoman wolo bɛ in kana kɛ manamana Fakuma ka eh, wolo ɲɔgɔn ye dɛ han ayi ma a tɛ ko ye a kɛra o ye o
ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna taa i gɛrɛ i ba la i k'i ba ka minɛn ko i k'i ba ka fiɲɛ fa i filɛ ee cogoya min na nin ye a tɛ tɛmɛ waati dama dama kan i faw b'i digi dɔ tigɛ la i ye ka taga min na o ye i bɛna a dɔn o la sisan k'i baw ye min na kɛ k'u kun tɛ kulonkɛ la a taara di manamana mɔgɔ mɔgɔ lafili ta i kun n'a kala tɛ k'i ba ka baaraw kɛ ee na na na ma min f'i ye

a furan fo kunna yan a bɛɛ furan dɛ e ta tiɲɛ yala fu n'a ɲɔgɔn kɔ a furan ka dɔgɔdɔgɔ kɔnɔ na ni ni furan o o furan denmisɛnninw tɛ ci fɛ aw baw bɔ i kana faga ne b'a ye dɔ kɛ ci la sa Ma
ne bɛ fɛ k'i ɲininka baasi tɛ
yala maa wolofa bɛ sɔn k'i janfa wa aa fo n'i kɛra den jugu ye n'o tɛ a ma nɔgɔ dɛ hali o yɛrɛ la a ka gɛlɛn dɔɔnin ne ko o ɲininkali bɛ mun ne kan
ma ne ko aw bɛ fɛ ka muso furu ka di ne ma dɛ awɔ kɛ sabula i si sera muso furu ye o e tɛ fɛ k'i si sɔrɔ a tari de ne bɛ fɛ ka n si sɔrɔ ah. nka a kun ka kan aw fana ka ne hakilinan ɲini hmm. n'i bɛ fɛ i hakilinan ɲininkali ka kɛ o ka kɛ ka sɔrɔ i b'i yɛrɛ ka du kɔnɔ wa i bɛ k'i yɛrɛ ka dumuni kɛ mun n'i fa ta tɛ kelen i hakilina ɲininkali bɛ kɛ ma ne bɛ fɛ ka n jɛɲɛmuso de furu
i ko mun i jɛɲɛmuso wa i faw y'a bila yɔrɔ min na i b'a ta yɔrɔ kelen de la ne hakili la an tilala o kuma la ka ban halisa e b'o ko de la ne tɛmɛn'o kan a mɛnna
ma ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn n'a ye muso wɛrɛ furu ka di ne ma min tɛ ne jɛɲɛ ta ye ne kɔni t'o fɛ n bɛ n jɛɲɛ ta de fɛ kamu sabali e sabali tɛ wa Haa! maafin de bɛ fɛn maakɔrɔ de bɛ fɛn fin jeninen dɔn dɛ sabali sɛba tɛ fɛnjugu yɛrɛyɛrɛ ka bila den kɔrɔ dɛ nka ne tɛ dɔ wɛrɛ dɔn n'i ma maa kan mɛn i b'i yɛrɛ kan mɛn eh, minata aa ah, matu somɔgɔw basi t'u la a kɛra fama ye dɛ i b'o fɔ dɔɔni na e kun ye n bila dɛ eh, kɛ cogo di mm. kungo taw kun bɛ yen o awɔ aa ah, matu hmm? an ka cɛ dun hmm.
kuma caman kɛlaba in wa a bɛ yen a bɛ yen kɔni basi t'a la yen ni cɛ yɛrɛ ka kuma cayara o fɛnɛ tɛ baara ye wa ee ka kuma fɛnɛ caya e matu kuma tɛ nin fɛ dɛ wa a ka sufɛ kuma o de ka ca
an bɛ sufɛ kuma dɔn muso de la an t'o dɔn cɛ la dɛ o t'i kɛlen cɛ musobakɔrɔ ye e matu nin bɛ si ka kuma ne kunna hali sunɔgɔ kelen a tɛ da ne ɲɛ na
o tɛ ko ɲɛnama ye o tɛ cɛ jugu ye fiyewu o ye cɛ jugu ye ayi o tɛ cɛ jugu ye i ka dagabana ye
dagabana jumɛn i sinamuso kɛ eh, a bɛ n y'a dɔn dɔ bɔr'a ka kow la sa hmm. ni dɔ ma far'a kan foyi ma bɔ a la
hali bi aw cɛ salen
foyi ma bɔ n na koyi ale kunna diyara cɛ dɔgɔkɛ y'ale ta mɔgɔ de ma ne ta o kɛlɛ kana ka ban dɛ ne kɔni bolo a tɛ cɛ kelen kunna o sinaya kɛlɛ bɛ bɔ min bilen matu k'i ka ko ɲɛɲini cogo di sisan ka kan k'a sɔrɔ dugu in na yan mm. dɔ y'e furu siri eh, a wagati de ma se
matu mm. A waati ma se ne kɔni bolo n'i ye ne ɲininka e ka cɛsɔrɔbaliya a nɔ b'a la
kun jumɛn b'o la tuguni
i tɛ sinaya dɔn ne kɔni ma foyi faamuya dɛ e furula ka ban o sinaya kɛlɛ kun tuguni an tɛ ɲɔgɔn ye sira la o ma
sinaya gɛlɛya min b'a la ne ye dɔ y'a la o de y'a to ne bɛ ka e ladi bi ɛ ni turabilen y'i fa faga n'i ye togunbilen ye i tɛ siran i ka ko ɲɛɲini dɛ matu bi ta tɛmɛlen kɔ n bɛna min d'a kan e bɛna bɔ a kala ma hmm.
wa Ne ko n bɛ bɔ sisan a bɛ ɲɛ jugu bɔ ne la hmm? a tɛ fɛ ne ka don yan ale se tɛ ne ka mɔgɔw nali la yan koyi e kelen t'o ye koyi mɔgɔ o mɔgɔ bɛ don du in kɔnɔ ne nɔfɛ yan hmm. o tɔgɔ kelen don e tɛ n jate koyi hali n'a bɛ sa de

kana e ta kɛ nin ye ko cogo di n b'a la ka kuma ɲɛf'i a ka hɛrɛ ni mɔgɔ b'o de la n'o tɛ n'a ka d'a ye a ka sa n b'a la ka kuma ɲɛf'i e b'a fɔ ko an ka taa basi tɛ an ka taa
ɔ
ɛɛ sabari ne ko kuma tɛ don e tulo fɛ ne y'a f'e da la k'a f'e tɛgɛrɛ la n'i ka fara ɲinɛ na n k'a tere man ɲi o mun ne k'i kuma mɛn dɛ ee jigiba i t'i kunko jɔrɔ i ka ne ta to yen

N'i ye jigiba n ko dangaden de don quoi cɛnni ye o ye a tun bɛ wodo da la ni ayiwa walayi a ka kan ka faga dɛ walayi a ka kan ka faga ɲamɔgɔden ne cɛ aa nin kelen ni juguyara n ma dɛ jumɛn a fa juguyara e ma e a juguyala an bɛɛ ma koyi k'i ka fugariya fɔ e yɛrɛ bɛ sɔn sabali k'i bin cogo di ee n ka cɛ n bɛ min f'i ye fanga b'a la de koyi wa fasa jalen don ayi sa n y'a f'i k'i ka ne kuwa don a fɛ i se k'a kɛ kuwaba de a tɛ sɔn o a fanga ka bon i ta ye ɔ e tun ka k'o fɔ ne ye yanni an ka ɲɔgɔn minɛ ee ne ɲinɛna o kɔ de sa ɔ an tɛ taa so Yaya. Ni ye bi nin cɛkɔrɔba dangaden na n'a b'a ka ko la kuma o kuma a bɛ nin ɲagami a ka ko la. Ee n ɲɛ b'a la dɛ walahi n'a ma nin fɔ a tɛ hɛrɛ sɔrɔ. Ne ko nin ye mun maa sugu ye dɛ a nana dɔrɔn a nana i kan an bugɔli kan Ala ma sabari bugɔ wa a bɛ ta ten. Ee an ka taa an ka taa an ka taa.

ne tun t'a dɔn k'a fɔ k'e bɛ sɔn ka ne janfa sabali ne ba ka saya kɔfɛ ne tun t'a dɔn e sabali bɛ se ka ko kɛ ne na ka ne miiri janya ka tɛmɛ ba ka saya kan nka i ni ce
ɲinɛ o tuma e ye jumɛn de mɛn jumɛn de fɔra e ye i tɛn'o mɛn ne da taa i da i k'i miiri ɲinɛ

O tɛ ban ne yɛrɛ ma foyi de faamuya ka nin kɛ dɛ ee e kɔni hali bi i tɛ ba ko kuma in b'i da
n'a fɔra ala ma ta sabari ninnu olu ka gɛrɛ ka di anw ta bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko baroda mugutigi dan ko baro man di ee jigiba o kɔni o man di dɛ o man di fewu
aa wa n'an y'i miiri sunugu ta in na ne ma se k'a dɔn sunugu yɛrɛ fa ye denjugu min ye sunugu bɛna segin waati jumɛn ka na yan tiɲɛ yɛrɛ la n'an ko ko cɛkɔrɔba ninnu tɛ k'an dɔn ye dugu in na walahi an ye nkalon tigɛ n'a fɔra npogotinin ninnu ma ye firifiri dɔrɔn u b'o ta k'o coro dɔ kun walima k'o bila ka taa ee eh, jigiba dugu cɛkɔrɔbaw ka ko de bɛ tan koyi
eh! ne kɔni b'a dɔn a kɛra e de la o a kɛra e de la ko a kɛ ne la wa awɔ a ma kɛ ne dama la dɛ ɔ ɛ n ko ze fana taara
ze ee ze taara o ka ze taa min ze taara kɔsɔkɔsɔ wa n y'a mɛn k'a fɔ k'a taara nin kɔɲɔminɛ ɲini de la
ko kɔɲɔminɛ de wa ɔwɔ ayi ne ni ze ma kɔɲɔ ko kuma kɛ o ze bɛ taa kɔɲɔminɛ o la cogo di ee jɔnni y'a f'e ye k'a bɛna furu e ma dɛ jɔnni y'o f'e ye

ee ne yɛrɛ tɛ k'u ye ka ɲɛ ee ee min don sisan ne bɛ jɛmani ta fimani bɛ d'e ma ee ko fimani wa k'o ye sabali ka muso de ye i bɔ an da la sa e yɛrɛ de ye jutɔ ye sabali ka muso a mago bɛ sabali la sabali sabali bɔ ko kunna e b'i ka ko dabila ko sabali ya han ee n bɛ min f'i ɲɛna sabali ka ko man nɔgɔ dɛ ɔhɔ o tɛ ban ɔ danga min b'i kɔ kɛ walahi a bɛ ko la ne kɔni tɛ n ta dabila ee k'i ka nin ta i b'a fɔ ko ko sabali ne ta bɛ kɛ jɛman de ye i bɛ finman in ta ka finman gale jɛman dir'e ma e yɛrɛ ma se k'o mara sungurun ma taa k'an dan k'a sababu kɛ i ka popapo ye wa n'an ye nin fana d'i ma ni nin taara k'an dan dun finmani ta n'e tɛ siran sabali ɲɛ kɛ e bɛ se ka finmani ta o

ni sabali ka ko de don n'an y'a dɔn k'a fɔ ko eh, sabali ɲɛ tɛ sabali ta in na dɔrɔn an b'a yɛlɛma k'a kɛ jɛman ye i y'a faamuya i bɛ to ni finmani ye fɔlɔ ayiwa ni ko tɛ o e cɛ in filɛ e nɛ le ka di e ba ah, baasi tɛ an ka kɛ ten Eh, sa Ah, an ka kɛ ten ko tɛ sa ni ɲɛ bɛ yɔrɔ min na i ɲɛ t'o yɔrɔ la quoi Awɔ, an ka kɛ ten awɔ, a bɛ ɲɛ o cogo la Ɔhɔn, f'i k'o yɔrɔ ɲini an de ka fa. kɛ ten awɔ. Ɔhɔn, ɔ, wula ka taa su in na Mm. i b'i labɛn joona kana hali surafana ko kɔnɔ ayi fɛn dɔrɔn i ka bɔ ka na an ka taa baasi tɛ n y'a mɛn an ka taa